Cé gur chailleadar dhá chluiche sa ghrúpa, tháinig seaimpíní reatha na Mí, Domhnach Seachnaill, slán leis na babhtaí ceathrú ceannais a shroisint. Ina gcoinne a bhí craobhacha na bliana seo caite, Connmúid as Gaeil Bhulf Tón. Gan ach dhá chúilín eatarthu sa chluiche ceannais, bheadh fonn díoltais ar Bhulf Tón. Ní raibh ann ach tóg nó fág nuair a thugadar aghaidh ar a chéile. Bhí Cuán Ó Flatharta agus Coman Goggins i bPáirc Tailteann don choimhlint suimiúil seo. Ó Gallchóir, síos lár an ghoirt an-chic amach ar fad, sin cabhair gaoithe gan amhras. Tá an briseadh buaite agus anois tá seans ar bháide acu. Eoin Donegan buailte isteach agus tá sé curtha tríd na cosa ag Tom Gavigan agus i gcaochadh na súl, tá báide aimsithe ag Wolfe Tones. Dochreidte cé mhéad nóiméad nó soicind a bhfuil an liathróid i lámha cheann dos na imreoirí Bhulf Tón ansin sa dara huair a bhfuil siad ag dul i dtreo an gcúl. Faighte ag Kinsella. Seo chugainn Duggan. Conas mar an chiotóg ag Duggan. Ní fear gur ciotóg iontach mé a casadh leo. Mitchell, pointe ón imirt, an bhfuil an chaid ag casadh dó agus chun cothrom na féinne a thabhairt dóibh chomh maith, d'aimsigh siad a raibh ina phointe. Conor Duke, d'fhéadfadh sé dhá phointe a aimsiú anseo a chiallódh go mbeimís ar an scór céanna má thá na sumaí i gceart agam agus an brat oráiste imithe in airde. O'Sullivan. a lorg Gray. Gray ag imeacht in airde, lapa curtha aige leis an gcaid ach siúd fear Bhulf Tón tháinig anuas leis, sin Oisín Martin. Oisín, pas láimhe deas go Ross Gallagher. Ross, conas tá an chiotóg aige. Táid breá sásta lena chiotóg, tá sé curtha pointe chun tosaigh acu. Yeah, sin ar fheabhas agus léiriú breá arís do na línte díreach a bhfuil ar siúl acu. Oisín Martin i lár na páirce, an-choimhlint i lár na páirce le linn an tráthnóna anseo, chun pas chun cinn, Kinsella tá sé ag ligint air go dtí chun í a chiceáil isteach. Sa chúinne a théann sé, buaite ag Duke. Siar go Gray, cos deas is fearr le Gray a úsáid. Tá sé ag treabhadh leis, tá deis ar bháide ag Gray! Tá sé báite san eangach ag an bhfear mór. Bhuel, as faic a d'fhás sé sin. Fuair siad an liathróid sa chúinne. Dúirt mé cén fáth nach bhfuil aon ghluaiseacht taobh istigh. An chéad uair a chuir siad an bhróg leis an liathróid ansin, do ghlac sé an-chuid coiscéim agus é ag dul i dtreo na cúl ansin. Thug an réiteoir an buntáiste dó agus d'éirigh leis an cúl a fháil. Ach bhí i bhfad níos mó ná ceithre nó cúig choiscéim aige ansin. Eoin Donegan, Eoin. Passáilte taobh istigh, bhfuil báide á aimsiú, ana-shábháil faoi dhó ag Tim O'Sullivan. Is é ar a dhroim chuir sé an lapa clé leis an gcaid agus stop sé an báide. agus is dócha do bhuail sé i gcoinne ceann de na cosantóirí freisin so ard-shábháil anseo arís sea do bhí block ansin ón lánchúlaí Fursey Blake ansin agus ansin do d'éirigh leis an cúl báire a lámh féin a chur leis faoi dhó is dóigh liom in ainm Dé is dóigh liom Ben Duggan é a chur an líne ansin an. agus an luas go raibh fúthu, tá sé imithe don ngluaiseacht áirithe so, ach níl ach pointe eatarthu ar deireadh. O'Reilly, taobh istigh, seo chugainn Caolán, níl aon chos deas aige, an bhfuil? Á, preab álainn ó Sárán, trí cinn de phointí aige, b'in an ceathrú ceann, táimid ar comhscór, agus an fear san arís, Sárán Ó Fionnagáin. Ina chlagar báistí, Conor Gray, Tá báide amháin aige an bhfuil sé ag tabhairt fé arís! Ana-shábháil ag Ó Gallachóir. Cheap Gray go raibh aige go mbeadh an tarna báide aige ach an babhta san ní raibh sé chomh híseal. An chaid tar éis sleamhnú amach as lámha Mitchell. Bhfuil sí pioctha suas ag Ross Gallagher? Tá an réiteoir ag faire, an réiteoir ag stánadh. Níl an fheadóg ina bhéal aige tá sé ag scaoileadh le cúrsaí, amach le Wolfe Tones, curaidh Chomórtas Peile na Gaeltachta. Pioctha suas ag Kealy, seo chugainn Kinsella, tá pointe eatarthu, tá deis aige iad a chur chun tosaigh nó anois iad a chur ar chomhscór, tá sé laistigh don scua an chéad babhta inniu, Kinsella le pointe agus táimid ar chomhscór. Seo chugainn Wolfe Tones táid tar éis a bheith ag cruthú an oiread san deiseanna an bhfuil ceann eile anso? Ana-chic. An marc glaoite Níl Sárán le pointe eile. Cén tionchar a bheidh aige ar toradh an chluiche áirithe seo, cluiche ceathrú ceannais Craobh na Mí? Conor Duke. Tá sé ag lorg arís an chiotóg is láidre tá sé déanta go maith aige. Bhfuil sé ag tabhairt féna phointe? Tá! Tá sé ag faire, tá sé ag stánadh, bhfuil sé ag ceiliúradh? Tá, mar tá sé curtha pointe chun tosaigh aige. Pas láimhe, tá Costello fós ag tabhairt fé ruathar, faighte ag Costello ach casann sé go hálainn. Tabharfaidh sé féna phointe, ní amháin go dtabharfaidh sé fé ach aimseoidh sé pointe. Seachas obair an-chrua ansin, Shane Glynn a bhí ag iarraidh stop a chur leis, d'éirigh leis an spás a chruthú dó féin. Conor Duke ar chliathán amháin, Costello ar an gcliathán eile agus tá an bhearna dhá chúilín ann anois. Seans anseo, an mbeidh? Caolán, caid ard, an bonnán séidte agus deis imithe. Ar fóraoil! Ar fóraoil! Níl sé aimsithe! Briseadh croí do Wolfe Tones, Colman Goggins. Tarna bliain as a chéile tá Domhnach Seachnaill tar éis buachaint orthu agus cé a cheapfadh é? Absolutely delighted to get into the semi-final.